an filɛbagaw an'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan maa o maa ɲɛ b'an na nin waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ɲɛ bɛ aw balimakɛ de la n'o ye mama duti tarawele tinaniba 24 tv sanfɛ an b'a fɔ aw bɛɛ ni ɲankuma Ni alahu taala ka diɲɛ ye an bɛna bi babu sigi min kan o bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ tacogo la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ani an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la fana gɛlɛya bɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ la bi o gɛlɛya ninnu n'i ye fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ sababu bɛ a la gɛlɛya tɛ na a yɛrɛ ma ten ɔ ni an ko diɲɛ fan tan ni naani fɛ gɛlɛya b'a la anw fɛ yan mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ta in bolofa bɛ a kan donc o la ko ni fiɲɛ wulila ko bɛɛ bolo b'i kunna doni de la a mana kɛ cogo o cogo ni an ye sababu an ka eh, gɛlɛya ninnu n'an ye u sababu dɔn dilancogo jumɛn de bɛ a la an bɛna bi babu boli o de kan an n'an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye sidiki danbɛlɛ ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn n'o y'an ka eh, an ka tinaniba 24 directeur yɛrɛ ye donc hakililaw minnu mana sɔrɔ o la bi an bɛna o de lase aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ sababu ma ala fɛ donc an balimakɛ i ni ɲankuma nba n ce wala n ka foli bɛ lase tinaniba tv lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an'an lajɛbagaw Eh, jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka a wale ɲuman dɔn an lajɛli la wala an ka foli bɛ lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a mana kɛ sigida o sigida ra komi an ka perezan bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min an n'an balimakɛ sidiki danbɛlɛ an n'o de bɛna baro nin tele sanfɛ wala a bɔra ka ɲininkali mun kɛ alihamdulilayi nin ye ɲininkali tɔnɔma de ye mɔgɔ kan ka dɔ fɔ min kan i bɛ min dɔn a la o la a y'a da don fɛn dama dɔ de la o de ye diɲɛ gɛlɛya gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ dogo la a gɛlɛya mun nana n'a ye an bɛ mun de dɔn o kan an bɛ se ka mun fɔ a kan ɔ ni diɲɛ ta bɔra a la sabu ko ni biɲɛ biɲɛ tan kɛra ka i teli bon a tɛgɛ tɛ ban min na i b'a dɛmɛ o de ma o kɔrɔ ye n'i ye biɲɛ tan kɛ ka mɔgɔ min sɔgɔ i b'a ye a tɛgɛ tɛ bɔ min na a dɛmɛ o de ma o de ka jugu ɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais anw bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'o ye an ka ba maliba ye gɛlɛya bɛ yan fɛnɛ ɔ an ka gɛlɛya fɛnɛ an bɛ se ka mun fɔ a la ɔ tacogo jumɛn de b'a la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ma cogo di n'ala sɔnna an da bɛna se olu de ma ka ɲininkali t'o de ye wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kuma d'i ma k'i lamɛn o la wala i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na mhm. eh, gɛlɛya mhm. sababu dɔ de bɛ a la kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ mhm. kunun k'a daminɛ kunun na ka na se bi la kosɛbɛ o b'a sɔrɔ an ni kunun tɛ kunun ni bi tɛ kelen ye. kosɛbɛ n'i ye gɛlɛya ye i b'a sɔrɔ sababu bɛ se ka kɛ mara cogoyaw ye ou bien anw yɛrɛ anw yɛrɛ eh, kan ka taga cogo minnu ta Kosɛbɛ, kosɛbɛ. anw balo ma ka taga cogo f'an ma taga cogo wɛrɛ ɲini Kosɛbɛ. o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw sababu ye donc e yɛrɛ ka faamuyali la an ka diɲɛ gɛlɛya fo ka taa se mali yɛrɛ gɛlɛya ma e ye mun de faamuya ayiwa basi n bɛ lamɛnbaga ni lajɛbagaw fo waati bɛɛ lajɛlen na an ka kantigi a bɔra ka ɲininkali min kɛ nin ye ɲininkali tɔnɔmanba de ye sabu adamaden kan ka fɛn o fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ i k'i yɛrɛ ɲini i kɛcogo ɲuman na mɔgɔ dun ka yɛrɛ ɲini tɛ ɲɛ fewu fɔ i ka kɛtaw i ka se k'olu de dɔn ani i man ka mun kɛ ka se k'olu fɛnɛ dɔn ɔ n'i y'o dɔn fana diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛta i ka o dɔn ani mɔgɔ wɛrɛ man ka min kɛ o dɔnniya de b'a to i b'i niyɔrɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ ani i kan ka fɛn mun sɔrɔ o la a bɔra ka kuma fila min fɔ sisan diɲɛ gɛlɛya o ye diɲɛ ma kɔrɔman ko de ye o ye waati bɛɛ lajɛlen ko de ye mun na sabu diɲɛ sariyaw sariyaw de don a t'i komi ko tiɲɛ de don niyɔrɔ ɲini de ye diɲɛ ye o niyɔrɔ ɲiniw bilalen don sariya de kɔnɔ mɛ a t'i komi ko tiɲɛ de don waati
ayi a bɛ sariya kɔnɔ sariya ni tiɲɛ tɛ kelen ye ko dɔ bɛ yen sariya de don mɛ tiɲɛ tɛ diɲɛ ɲɛtaga sɔrɔ baaraw bɛ ten de ko sariyamaw de don mɛ tiɲɛ tɛ o ye jumɛn ye i b'a ye waati bɛɛ lajɛlen na sanfɛmɔgɔ ale bɛ k'a ɲini de a ka to sanfɛ hali n'ale ka sanfɛ toli bɛ bɛn dugumamɔgɔw ka hakɛ tiɲɛni ma ale kɔni b'i banba kɛcogo bɛɛ la mɔgɔ kana bila sanfɛ ɔ min fɛnɛ bɛ duguma olu b'a ɲini kɛcogo bɛɛ lajɛlen de la kɛcogo di an bɛ yɛlɛ sanfɛ hal'olu fɛnɛ yɛlɛntɔ n'u bɛ tiɲɛni mun kan walima u bɛna fɛn mun kɛ o baara la o t'o ka sanfɛ yɛlɛ bali olu bɛ taa sanfɛ ten wala o taga cogo n'u yɛlɛma cogo minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ tuma dɔ ni dɔw la yɛlɛntɔ walima ko dɔw kɛtɔ olu kɛcogoya diɲɛ foroba kunda ni maga kɛra fɛn na diɲɛ bɛ sigilen fɛn min na dɔrɔn gɛlɛya bɛ don diɲɛ gɛlɛya ko bɛ o kɛcogo de la wala k'a fɔ sisan a ko sariya de don komi diɲɛ bɛɛ bɛnnen n'a kan nin kana kɛ tan nin kana kɛ tan ayi i b'a ye bɛɛ lajɛlen sanfɛ yɛlɛnna bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ sanfɛ ni dɔ ka degun de ye ɔ sanfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ to sanfɛ ni dɔw ka degun de ye n'o dɔnna ka ban an b'a dɔn ko diɲɛ cɛsiri yɔrɔ de sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ eh, tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ k'o ye a sariyalama ye ko maa kana maga n na maa kana maga n na diɲɛ ye bin ka wuli de ne min binnen don e de kan k'i cɛsiri ka wuli e bɛ wuli cogo di ka jɔ komi mɔgɔ jɔlen tɔw bɛ cogo di o kosɔn diɲɛ gɛlɛya tɛ na ban a ma daminɛ nin ma a tɛ laban nin ma mɛ anw de kan ka kunun k'an cɛsiri n'i b'a kɔnɔ i kan ka mun de kɛ n'i b'a dɔn ko nin ko suguyaw de bɛ e ka kan ka labɛn jumɛn de kɛ ɔ n'i y'o dɔn sisan i b'i ka labɛnw kɛ ka bɛn ni o diɲɛ sigi kɛcogo de ye diɲɛ sigi bɛ ɲɛ la nka n'e m'o labɛnw kɛ a kɛra komi ko dɔw de bɛ yen maga tɛ se ka kɛ fɛn mun na tiɲɛlen don k'a sariyaya ka bila n'e y'i sigi o sigicogo la waati bɛɛ e de bɛ kɛ mɔgɔ tɔɔrɔlen ye o kɔrɔ ye diɲɛ ye waati bɛɛ sariya dɔ bɛ sɔsɔ ka na ni kura dɔ ye mun bɛ sanfɛ u ka nafa bɛ mun na waati bɛɛ lajɛlen na ko dɔ bɛ yɛlɛma ka na ni ko kura ye sɔrɔ bɛ kɛ min na o de y'a sariyama yɔrɔ ye a ni tiɲɛ tɛ kelen ye hmm. wala ni ko mun bɛ yen ni sanfɛmɔgɔw ka nafa bɛ o la o b'o don sariya kɔnɔ ni k'o ta k'o labaara o ka sɔrɔ de kosɔn hmm. mɛ n'a ka sɔrɔ a donna a b'aw mun degun hmm. aw ta tiɲɛ tɛ ɲini k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye nin b'aw degun o tɛ ɲini o b'a don sariya kɔnɔ dɔrɔn ko nin kɛra sariya ye nin kɛra bɛnkan ye an ye nin ta o y'a sɔrɔ bi k'olu labalo mɛ a bɛ ka dɔw fasa komi a kɛra sariya ye hakili bɛ to o la awa o sariya talen don mun kama n'olu fɛnɛ fasalen don n'olu ye se sɔrɔ u bɛ se ka sariya in sɔsɔ cogo min ka na ni kura ye olu fɛnɛ b'o de kɛ diɲɛ ye o kɛcogo de o la ni anw b'a kalama k'a bɛ ten an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ komi da sera an ka jamana mun ma an ka kan ka sigi n'a ye k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ baga bɛ se ka k'i ma waati bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ i bolofɛn dɔ tigiya bɛ se ka minɛ na waati bɛɛ lajɛlen na i sigiyɔrɔ dɔ bɛ se ka minɛ i la diɲɛ bɛ ten ɲɔgɔn dun de don ayiwa nin kuma na sisan ne ye min faamuya an ka mali gɛlɛya la Parce que anw ka sigi cogo la kosɛbɛ anw marabagaw anw bɛ se k'a fɔ ala ta kɔfɛ o ye tubabuw de ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya faransi kosɛbɛ
parce que depuis mali y'a essayer ka yɛlɛma don a ka ko la n'o ye ka se ka bolo bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ
yaasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ka kɛtaw la kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ mali ka gɛlɛya ba n'a fa a sɔrɔla o de la kosɛbɛ parce que an ni faransi tɛ jɛ la ko parce que ko faransi bɛ anw fɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan faransi ka nafa dɔ de bɛ anw bolo a ka nafa sɔrɔ sira dɔ de bɛ a ni anw cɛ kosɛbɛ hakili la a bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ o de nafa kosɛbɛ kosɛbɛ sinɔn malidenw yɛrɛ ko tɛ o ko malidenw y'a ye sisan ale ni faransi bɛ ka baara kɛ nɔ tɛ ka ye ko la an b'a essayer ka an bolo bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ yaasa toujours degun min b'an kan o ka se ka wuli ka bɔ an kan parce que bi n'a ka bi a la kosɛbɛ an ka faamaw ka wulikajɔ fanba ye min ye bi n'o de ye ka se ka malidenw bɛ fagali min kɛ ten ka se ka dɔ bɔ o la ɔ ni e wulila k'i b'i yɛrɛ ɲini ka bɔ juguw bolo kosɛbɛ ni mɔgɔ dɔ ko a ko mun na k'e b'o kɛ yɔrɔ kɔni o tigi t'a fɛ ka ɲɛ o ne hakili la an ka gɛlɛya caman fanba kosɛbɛ diɲɛ gɛlɛya kɔfɛ kosɛbɛ a fanba ye min ye parce que an ko an ma an baara kɛcogo falen kosɛbɛ donc e ye mun de faamuya o yɔrɔ la ayiwa baasi tɛ i y'a fɔ cogo min o yɛrɛ don jati komi diɲɛ kɔni ye ɲɔgɔn dun de ye ni min dunna ka s'a kolo ma o bɛ wuli o waati de n'o tɛ anw ni tubabuw ka jɛɲɔgɔnya ko sidɔnnen de don tɔnɔɲini de don n tɛ balimaya jɛ tɛ siya kelen jɛ tɛ diinɛ ko jɛ tɛ tuma caman anw fanba n'o tɛ diinɛ kelen na hali n'a ka sɔrɔ o diinɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ anw cɛma anw tɛ kɔrɔ kelen n'o ye kulɛri kelen ye an n'olu tɛ kɛcogo kelen ye an tɛ kan kelen fɔ mɛ o jɛɲɔgɔnya kɛtɔ i kan k'a dɔn ko jɛɲɔgɔnya bɛ kun dɔ de nɔfɛ i hinɛ tɛ i makari tɛ badenya tɛ diinɛ tɛ fo e de k'i janto o jɛɲɔgɔnya kɔnɔ n'e ma janto o jɛɲɔgɔnya kɔnɔ o jɛɲɔgɔnya kɛcogo jugu e b'o kunko de sɔrɔ a ma daminɛ bi nka an b'an ka faamaw fo nin kɛnɛ kan an ka faama k'a daminɛ sanfɛ fo duguma ka bɛɛ lajɛlen fo sabu kɔnɔw jɛlen o de bɛ bii fɔ bolokɔnden kelen tɛ bɛrɛ ta k'a daminɛ perezidan fo duguma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o ka cɛsiri la o bɛ ka cɛsiri anw mun ye an kan k'a dɔn u ye ka foli lasegin o ma k'a fɔ o ni cɛsiri o ni dɔja o ka dɔ fara baaraw kan baaraw bɛ ka taa an b'u fo u ka cɛsiri la n'i ye tubabu ka ko jateminɛ k'a daminɛ tubabu don min kɛra yan yanni o k'an di an yɛrɛ ma o ye fɛɛrɛ mun kɛ i b'olu de lajɛ n'i y'olu lajɛ i bɛ tubabu faamu bi ani i tɛ sɛgɛn ɲinini o de ye tubabu tun bɛ mara kɛ an fɛ yan waati min yanni an k'an yɛrɛ ta i b'a jateminɛ o ka baaraw o ma farafin hinɛ minɛ baara kelen na k'a fɔ k'o b'o kɛ farafinw ka lafiya kosɔn tubabu ye mara mun kɛ an fɛ yan yanni an k'an yɛrɛ ta i b'a jateminɛ o ye gidɔrɔn da yɔrɔ mun ka taa yɔrɔ min o ye tɛrɛnsira da yɔrɔ mun ka taa yɔrɔ mun e k'o jateminɛ dɔrɔn o ye tɛrɛnsira da yɔrɔw de la an ka jamana nafa sɔrɔ yɔrɔbaw mun bɛ yen olu nafa donni bɛ nɔgɔya cogo di k'o ka jamanaw lasɔrɔ o yɔrɔ nafama minnu dɔnna tubabuw ye tɛrɛnsira da o la o ye gidɔrɔn da o yɔrɔw de la mɔgɔ sɔrɔ ka farafinna sɔrɔfɛnw ma doni ka t'o ka iziniw labalo a gidɔrɔn fɔlɔw ma da anw hinɛ kosɔn parce que an ka an ka tout an ka lafiya komi an bɛ kɛ jamaya la a y'a to an ka gidɔrɔn dɔ da ka di ninnu ma o ka lafiya an ka araye da ninnu ye u ka lafiya a ma ko a ma ko a kɛra min kama farafina sɔrɔ bɛ ɲu ka bɔ farafina kɔnɔ teliya la cogo di ka tubabula lasɔrɔ o ye sira da o de kɔsɔn o ye kalanso minnu jɔ fɛnɛ o ka kunnasigiw bɛ quartier minnu kɔnɔ walima o bɛ sigida minnu na o tun bɛ kalanso jɔ o yɔrɔw de la mun kɔsɔn ka anw latubabuya o ma kɛ mun kɔsɔn ka kodɔn dɔ d'anw ma an bɛ k'an yɛrɛ dɛ an bɛ so jɔ ka ninnu latubabuya an bɛ se ka ninnu minɛ cogo di an bɛ se ka ninnu lafaamuya kɔyɔ ko la cogo di o bɛ dege farafinya la cogo di o bɛ farafinya kɛ kɔlato ye cogo di o y'o kalan de sigi sen wala n'o bɛɛ lajɛlen kɛra ten ka taa k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ten ka taa fo ala nan'a kɛ an sera ka an yɛrɛ sɔrɔ o bolo o yɛrɛsɔrɔ kɔnɔna na i b'a jateminɛ maa o maa bɛ yen nɔ n'i y'i yɛrɛ ta ka bɔ ninnu bolo k'i b'i k'i yɛrɛ ye e n'u bɛ ɲɔgɔn na de e n'u bɛ ɲɔgɔn na de o la an ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ale ye o baara min kɛ ka kɛ a yɛrɛ ye alihamudulila an bɛ se k'a fɔ o nɔ bɛ yen hali sini awa maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye nɔ min bɔ o de tun ye an taacogo ye n'o ye président modibo keyita ale ye baara min kɛ o de ye n bɛ n yɛrɛ ta n bɛ n ka bana furakɛ ni n sara n sara n yɛrɛ ye n bɛ n yɛrɛ ta ka n ka dumuniko ɲɛbɔ n yɛrɛ ye ni kɔngɔ ye n sɔrɔ a ye n sɔrɔ n yɛrɛ ye ni n sera ka fa a ye n lafa yɛrɛ ye mɛ o don ni sɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka lafiyaba kɛ mɛ n'a kun faamuyara sisan b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen lafiyara nka komi n y'a fɔ fɔcogo min maa o maa bɛ yen nɔ k'i bɛ ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye k'a bɛ ka digi dɔ de la o tigi t'i to yen o la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo min na a ka siraw bɛ se ka tigɛ komi kuma ka ca n'ala sɔnna don nataw la an bɛ se k'an da don olu la ayiwa komi an tɛna kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ kosɛbɛ yɔrɔ kelen na kosɛbɛ n b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la o de ye gɛlɛya tiɲɛ don gɛlɛya b'an na mɛ bɔcogo bɛ nin bɔcogo bɛ an na nin gɛlɛya in na alihamdulilayi solution jumɛn bɛ a la ayiwa ne ka jate la bɔcogo bɛ an na nin gɛlɛya in na solution fɛnɛ b'a la nka bɔcogo min bɛ anw na nin gɛlɛya la o de ye an bɛɛ lajɛlen ye an kan ka an mɔ ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye an dusukun an'an ka baaraw la k'an mɔ ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye n'o kɛra ala ye an kuntigiya di mɔgɔ minnu ma an ka kotigiya de b'o bolo an kunkolo tigiya tɛ dɛ an ka kotigiya de bɛ an ka ɲɛmɔgɔw bolo mɛ kunkolo yɛrɛ tigiya tɛ ɔ ni ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ɲɛfɛ kan k'a dɔn ko jamaba de b'i nɔfɛ jamaba min b'i nɔfɛ olu ka ko olu haminanko jumɛn olu bɛ hami mun na mun de ka ɲi o ma o fɛnɛ kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ miirinanko dɔ de nka mun de b'a nɔgɔya o ma o de ye fo ɲɛmɔgɔw ka jamana yɛrɛ mumɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ maliyɛn ye ni n ko k'an bɛɛ kɛ maliyɛn ye o de ye an ka sira surunman ye min ni ɲɛtaga bɛ kɛ anw adamadenw bagan minnu bɛ yan kɔnɔ minnu bɛ yan yiri minnu bɛ yan ji minnu b'an fɛ yan k'olu bɛɛ jate maliyɛn ye n'an y'olu bɛɛ kɛ maliyɛn ye sisan maliyɛn de ka hakɛ bi d'a ma mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ye mali fɛn bɛɛ jate maliyɛn ye ka ban maliyɛn de ka hakɛ bi di a ma mali kɔnɔ o la n'a ye mɔgɔw ka hakɛ di o ma a b'a jija ka yiriw fɛnɛ ka hakɛ di o ma a b'a jija ka jikɔnɔ sogow ka hakɛ di o ma a b'a jija ka baganw ka hakɛ di o ma ni baara taara ten dɔrɔn i b'a ye foyi ko dɛsɛ tɛ kɛ komi bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya bɛ digi mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ yen nɔ i ka sɔrɔta fanba o sigilen don mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛn ni baara kɛra ten n'o tigi ta jɔra dɔrɔn sɔrɔ cogo foyi tɛ yen e bɛ bila gɛlɛya de kɔnɔna na nka n'a b'a sɔrɔ e bɛ k'i ka fɛnw labaara k'o ka hakɛ d'u ma tuma dɔ la ni tobiliko k'a bɛ gɛlɛya misali la i b'a ye o la e labɛnnen don i ka tobili minɛnko fɛ lɔgɔko b'a la saribɔnko b'a la i b'a ye o gɛlɛya tɛ se e ma ni sogoko k'a bɛ gɛlɛya e ka baganw ye maliyɛn de o ka hakɛ dafalen don i bolo i bɛ taa sɔrɔ o kɛlen don ka labɔri kɛ ni sogoko gɛlɛyara diɲɛ fan dɔ fɛ i b'i bolo kuru i t'a kɛ i b'i ka sogoko labɛn o la a gɛlɛya tɛ don i kan ni jɛgɛko de don i b'i ka jiw lakana i b'a ye i ka sɔrɔ bɛɛ bɛ dafa ka sɔrɔ i ma degunba kɛ donc o de kosɔn n'an y'an miiri to nin yɔrɔ la ka se ka baara kɛ ka dafa a ka ca ala fɛ bɔdaw bɛ sɔrɔ o de la wala o de kɔni min ye kibaruya ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o de ye an ka sɔrɔ fɛnw an k'an jija ka dɔn ko an ka sɔrɔ bɛ olu de la ala y'olu de di an ma fɛn o fɛn b'an bolo ala m'a di gansan dɛ ji min filɛ nin ye ala m'a di gansan an kan ka jɔrɔ min na o de ala y'an sɔn ji la ji bɛn'an mago sa an kana to gɛlɛya k'an mago sa an ka dɔnni ɲini an ka jiw kan ka dɔnni don ji la ji bɛ kɛ wari ye cogo di o de donni dalen don anw kun diɲɛ yɔrɔ lakunnaw bɛ k'o de kɛ n'i ye bɔsɔn jateminɛ i ye minfɛn tɔ jateminɛ a bɛɛ ye jisuma de ka dɔnniya ɲini ka don jisuma na ka se k'a feere k'a kɛ wari ye o de juru tonnen don an na mɛ ji bɛn'an mago sa gɛlɛya fana bɛn'an mago sa mɛ ne ma min faamuya eh, an ka gɛlɛya tuma dɔ la baloko gɛlɛya b'anw na yen mɛ munna an ka faamaw t'u ɲɛsin sɛnɛ ma mm. parce que diɲɛ eh, fangabatigi bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ u fanga y'u ka sɛnɛ dugukolo b'anw bolo yan an b'o mɛ kɔngɔ bɛ anw na e y'o faamuya cogo di Est-ce que an ka faamaw ka miirina ye sɛnɛ ye wa? Ayi baasi tɛ sisan ne ye faamuya min kɛ o kan a bɛ se ka kɛ o bɛ bɛn sawaba ma a bɛ se ka kɛ o tɛ bɛn sawaba ma hakilina ko de o la ne ye min faamuya o kan ne y'o kɛ depuis o ka kalanw kɛtɔ u bɛ kalan kɛ ni miiriya min ye o fanba o de b'o dekun se u ma. parce que i ka kalan waati i ka kalan kɔnɔna na a ma yira i la k'a fɔ k'i ka kalan kun kan ka kɛ i ka dugukolo yɛrɛ de tɔnɔbɔ cogo di o ma yira i la et puis o ma kɛ ko valeur ma ye tuma min bɛ kalandenya ma a ma yira i la k'a fɔ i ka ji kɔnɔna i ka sɔrɔ sirilen b'o la kalan kɛ k'i ka ji tɔnɔbɔ o fɛnɛ ma yira i la fo yirali dɔ de kɛra i la ka mɔgɔ dɔw ladegi ani sɔrɔ bɛna ka bɔ sanfɛ cogo di ni mɔgɔ y'i cɛsiri ka o jɔdaw sɔrɔ nafa jumɛn bɛ o la o kalan de bɛ kɛ an fɛ a ka ca tuma dɔ i dusu bɛ fa dɔnni na k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka sɛnɛ labaaralen o t'a la t'o ye senkɔrɔ dɔnni t'a ye wala e bɛ ka mun ye o bɛ sanfɛ de i bɛ siri mɔgɔw de la mɔgɔ sɔrɔ k'o dɔnniya sɔrɔ donc n'i sirila o la e bɛn'i fanga ban o de la i b'i ka dɔnniya bɛɛ labaara o de la k'a sɔrɔ min bɛ dugu ma n'i m'o ye i ka sɔrɔ kun ka ca o la ka tɛmɛ i bɛ ka min labaara ne bɛ ka faamaw ta kɛ o ye nka fɛn dɔ bɛ jɛngɛ a ma bɔ an ka dugukolo y'an ta de ye k'a daminɛ kunun fɔ bi fɔ sini anw ta de ye ala ye fɛn mun k'a kan a bɛɛ lajɛlen b'a kan yan ji b'an bolo yan baganw b'an bolo yan an ka dugukolo fɛnɛ b'an sagoya la yan wala min bɛ ɲini o de an k'an janto an ka dugukolo labaarali la ala ye fɛn min di anw ma an ka sɔrɔ fɛnw ye an k'o dɔn ko an ka sɔrɔ bɛ o de la an ka sɛnɛ labɛn sɔrɔ bɛ kɛ cogo di an k'o labɛn an ka dugukolo la mun b'a san an ka falenfɛnw tɔnɔbɔ an ka baganw labɛn an bɛ se ka lafa baganko sira fɛ cogo di an ka o sigi sen kan mun kosɔn an ka bololabɔ an ka baganko sira fɛ an ka ji kɔnɔna labɛn an ka sanu jɛgɛw o n'a ɲɔgɔnsiw ji b'an nafa ni o ye cogo di an ka daw la k'a labaara a b'an nafa fɛnɛ n'o kɛra i b'a ye hali gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ anw ta bɛ dɔgɔya parce que nin ye kule de k'a fɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ nka tiɲɛ don yɔrɔw bɛ yen nɔ olu t'a dɔn komi anw bɛ cogo min n'an ta ye n'a fɔ mɔgɔ ma kɔnɔ na n'a ma ɲɛ olu fɛ a tɛ a tɛ sɔrɔ kosɛbɛ sɔrɔbolo sɔrɔ min b'a d'i ma n'a tigɛra o bolo fɛn tɛ don e yɛrɛ bolo o de ye baara in yɛrɛ ye nka nin bɛɛ lajɛlen fɔ kun ye jumɛn ye Tunanba TV sanfɛ kodɔn tɛ faamuya wɛrɛ tɛ a kun de ye bi dɔnta fitinin min dɔn sabu jamana ye bɛɛ lajɛlen jɛ ye a ka kan n'a ka sɔrɔ i ye ɲuman kelen pe de dɔn min kan ka bɔda di mɔgɔw ma i k'i da se o de ma o la an sigi kun ye o de ye an ma sigi kɛlɛ la an ma sigi k'a fɔ ko dɔ de man d'an ye a y'an ka baara tigɛ ka baara to ye bɛɛ lajɛlen ka di an ye aw an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ jamana fɛ an b'a fɛ jamana ka taa ɲɛ jamana ka basigi jamana wɛrɛ foyi tɛ an bolo ni jamana kelen kɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen ni jamana in bɛ taa ɲɛ an b'o sira de tɔgɔ la wala an bɛ taa yɛrɛ la cogo di an bɛ baara kɛ o siraw de fɛ wala an b'an lajɛbagaw an n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Tunaniba TV sanfɛ wala nin de tun ye anw bolo kibaruya ye k'a lase aw ma bi sigida in na ɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a nin de tun ye aw tulo garijɛgɛ ye donc min fɔra k'a fɔ ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen nafana ye an ka se k'a lamɛn k'a faamu ni hakili ye ka se ka baara k'a la a ka kɛ an nafana ye donc nin de tun ye aw garijɛgɛ bi kosɛbɛ o fɛnɛ b'a 24 tv sanfɛ an balimakɛ mamadu ti tarawele fo ka taa se an balimakɛ sidiki dɛnbɛlɛ ma kosɛbɛ ala k'an bɛn waati wɛrɛ asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh

o n'a ɲɔgɔnna caman u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bamakɔ suguba kɔnɔna ma garijɛgɛ kare kɔnɔ immeuble babu yara fo ka taa se immeuble bubu ɲagadu ma u ka pdg ba o ye elhaji amadu jɛnta ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko be a n'a balimakɛ kasimu jɛnta u ka butigi sabanan filɛ nin ye bamakɔ mɛdinakura sugunin kura la tɔɔrɔ misiri kɛrɛfɛ n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ nin nɛgɛjuru sira ninnu wele